Igbo mụọnụ zụọnụ kachanụ ọ wụ Obiọra Mba na-agbasa ozi taa site na nkọlọ mahadum Wisdom University tata wụ eke ahịa eke nke ọnwa iri na abụọ na lunar Igbo lunar calendar ọnwa iri na abụọ na Igbo lunar calendar a na-ekwue ọnwa Ede Ajana and eh, tata wụ ụbọchị iri na abụọ na owuke na ọnwa Jenụwarị na ọnwa 2025 na Roman Catholic calendar unu ma na nkọlọ mahadum Wisdom University mgbe ọbụla anyị na-agwa unu ka unu were akọ na uche unu wee na-atụle iwe niile na-abịala unu ma okwu na-abịala unu site n'eka dị iche iche tụlụfu i wee malụ nke ị ya-eso and unu ma na nkọlọ mahadum Wisdom University anyị na-achịkọta iwe iwe ozi niile anyị na-ezi unu chịkọta ya ma ele onye Igbo shi ya achịkwata ya ele onye Afrịka shi ya achịkwata ya wee kọwala unu ya dụka ele onye Igbo na onye Afrịka shi ya ahụ ya karịa ele onye ọzọ shi na obodo ọzọ or culture ọzọ shi ya akọwa ya bụ iwe ọnya ka nkọlọ mahadum ji wee dị iche ka anyị na-abịa iwe ele o shi wee gbasa anyị ka anyị na-abịa iwe ele o shi wee metụta anyị ọnya ka anyị ji wee na-ayọ ndị be anyị sonye na anyị na na YouTube channel sonye na anyị na Facebook sonye na anyị na Twitter na other social media platform ka unu nwee ike na na-enweta nkụzi niile anyị na-akụzi maka na ba anyị nọ na information age anyị na age information na-aga everywhere ọnya bụ internet information age and ọ ka mma na anyị na-enweta ezigbote ezigbote information and ọ ya ka anyị ji wee ibe nkọlọ mahadum so sonyenụ anyị na-agbasanụ ozi anyị na-atụsanụ ya na-etinyenụ aka na ngalaba ịfụnanya ya bụ nke a na-eku like ehe i kwukwee uche gị n'ebe a na-ekwu uche na comment section unu akaba arụ na-atụsalụ anyị ozi anyị ka ọ gbasaa afrịka niile gbasaa ụwa niile

ka anyị wee na-akọlụ unu etu ive si aga n'ụwa ma etu ive si wee kwụrụ n'ụwa nke bụ eziokwu and o kwesịrị na onye ọbụla ga na-esonye ya bụ eziokwu anyị na-ekwu na nkọlọ mahadum Wisdom University o wee bụrụ ya na isiokwu anyị tata na nkọlọ mahadum Wisdom University bụ na na ọ bụ Roman Catholic Church melụ na ana Igbo so na Naịjirịa ọ bụ Roman Catholic Church melụ na ana Igbo so na Naịjirịa mee na nsogbu niile dị ụwa na Naịjirịa na-emetụta anyị nsogbu dịka ma agụụ na-agụ anyị ma mosquito na-ata anyị ma heat na-eme anyị ma ndị ntọ na-atọ anyị ma ọnwụ site n'okporo ụzọ ma tigbuo zọgbuo ndị ọzọ na-eme na ana be anyị o si n'aka ndị catholic church maka na ọ va mere na Nai- na ana be anyị so na naijiria and anyị akọrọ unu ka o si wee bido ka o si wee bido bụ na mgbe the roman empire na-achị enwe mgbe mgbe ndị catholic church ị na roman roman empire ọ mgbe roman catholic church na-achị na-achị ụwa niile ọ nya Roman Empire mgbe Catholic Church na-achị ụwa niile ọ mgbe ahụ ka o lu n'oge 1455 ya bụ the 15th century na 1455 ka Pope nke a na-eku Nicholas V Pope Nicholas V onye anwa nwere ive a na-eku decree a na-eku papal bull wee were that decree dịka ive a na-eku military decree maka mgbe ahụ sọ ọgụ ọgụ ka a na-anụ na weta ụka ọgụ ọgụ ka a na-anụ na-azọ obodo na-azọ ana na-azọ ihe niile o wee nye king alfonsus alfonso 5 nke portugal ikike na ọ bụ Portugal ya-enwezi nzụ abịa na mpaghara be anyị bụ Afrịka na ọ bụ Portugal nwezi ikike nzụgharịa na-ewu o nyere Portugal ikike na ọ bụrụ na wa jekwute ndị ọbụla na-ara eso ụzọ Kraịst ndị ara ekpe Catholic Church mgbe anwụ makwa na mgbe ụwa ka dụ n'isi mgbe a na-ekwu ya ụwa ka dụ n'isi ọ ka enwere ndị be anyị maara maka Catholic Church ma ọ bụ ụka ndị ọcha a ka amararị ya mgbe anwụ ọ nya mere na ndị Portugal bịaziri mgbe anwụ wee gbuwezie ndị be anyị nabazie anyị ana anyị merezie mpụ niile dị iche iche maka na enwere onye be anyị maara kraịst mgbe anwụ ndị be anyị na-eme omenala na-ekpele chukwu oke abịama site na elebe wa si wee mara ka esi ekpele ya n'ụdị nke be dịka mba mpaghara ụwa ndị ọzọ dị iche iche si ekpe so na ọ wụ Pope Nicholas 5 bụ onye nyere eh, King Alfonso 5 nke Portugal ikike o wee bịazịa wee gbuwe ndụ be anyị ọ gwara ya gwara ya sị i luo nalụ ba ana ba gbuo ndụ niile na-ara eso kraịst ndụ nke bọla abọ ga-awụ oru ọ ibe ọ gwara ba ọ ibe ọ gwara ndụ Portugal and ọ ibe nka ndị Portugal mere ka ha bịa n'afrịka ma ndị ọzọ so wee bịazị n'afrịka ọ ibe nka ha mere o wee lukwe n'arọ 1493 na 15th century again n'arọ 1493 mark ya na date date m na-akpọ ahụ Pope ọzọ a na-eku Pope Alexander nke isii wee kwuo na obodo obodo kristian obodo kristian na-achị aghara ebu agha buge na another obodo ọzọ kristian na-achị na obodo ọbụla kristian wetara flag wa tinye o nwezi obodo ọzọ ga-eme ya obodo ga-anụso wo agha and ọ ibe ndị so wee lidie wee mee na emewe ma slave trade niile nwa anyị mere unu na-anụ slave trade ọ bụ nzụ abịa mmadụ slave trade bụ nzụ abịa mmadụ abịa kpụkọrọ ndụ be anyị ma agha a na-anụ ma ibe ndị ọzọ kpụkọrọ ndụ be anyị kpụta na obodo we ka ha wee na-emelu ive dị iche iche ma nkọlụ va ọrụ ma nlụlụ va railway line ma nsavụ va as cook ma mkpọlụ va bọyị dị iche iche na-akwụghị ụgwọ ọwa ive ndị pope mechiri ọ nya lead to that avịa slave trade ahụ avịa mmadụ avịa mmadụ a na-azụ a bịa akpọsa mmadụ ka a kpọsala ewu ma ọ ka a kpọsala a kpọsala ewi ma ọ ka a kpọsala ọkụkọ a na-azụ mmadụ ka a na-azụ ka a na-azụ ewu ma ọ ka a na-azụ eh, ka a na-azụ eh, eh, eh, eh, ewi ma ọ ka a na-azụ ọkụkọ ma ọ ka a na-azụ ọbọgwụ a kpọsa mmadụ a na-ekwe mmadụ ọnụ a na-egolu mmadụ ọ nya bụ avịa mmadụ anwa na-ekwu slave trade ọ ga o megide na 15th and 16th century mana slave trade ahụ mechizi kwụsịba na site na in fact na America America kwụsịrị slave trade ahụ na 18 I think 1880s ọ mgbe America kwụsịrị uh, the slave trade in 1808 America kwụsịrị slave trade na 1808 now in the 19th century so even o nwere pope a na-ekwu pope Paul III pope Paul III o mere approve slave trade nzụ avịa mmadụ na Rome na 1545 1545 so na ọ this papal bull ikike nwa pope nyere ndị popes nyere ndị Portugal na other European countries mere na the European countries ndị ọzọ niile ma Britain ma France ma Germany ma Belgium ma Italy na ndị ọzọ wusere n'ụwa niile mana n'afrịka wee na-egbu ndị mmadụ wee na-ana va ana va o wee luzie na n'arọ 1884 wee luo na 1885 ọ mgbe ahụ ka ndị western european si bịa n'afrịka wee na-egbu ndị mmadụ na-ana va ana va jezi n'obodo a na-eku berlin na germany

ndị pope nyere ndị portugal na ndị europe ndị ọzọ wa jere wee jeba na obodo ndị ọzọ nalịba ibe be n'ike ọ n'ụkpọtụ ya ka anyị nọ ibe ọ n'ụkpọtụ ya ka anyị nọ ibe ọ bụ na ibe ahụ ka anyị ka nọ na ya wee luo ụwa so ka ba kecheziri ya bụ ana afrịka wecheziela onwe be ee eh, britain wee wee chịkọta be anyị a na-eku south na north ọnụ o ji wee bụrụ naijiria so na ọ the catholic church mee na ndị igbo nọba na this geographical location a na-eku naijiria ọ ndị igbo mee ọ catholic church mee na anyị nọ na naijiria taa ọ ibe nkọlọ mahadum chọ ka unu mala maka onye mmiri amara onye amara ebe mmiri nọ wee maba ya ma anwụ nọ wee chaba ya aghara ama ebe ọ nọ wee kwụsị and onye igbo ọbụla onye biafra ọbụla onye afrịka ọbụla nọ in leadership kwesịrị inwe this history o juru ọ bụrụ na history ọ ka na-eme na ebe ọrụ n'ụkpọkọ ya ka anyị ka nọ ibe ọrụ n'ụkpọkọ ibe ahụ ka anyị ka nọ ibe ị ya-enwe that history with you so that ọ bụrụ na ị na-achị ọchịchị na be anyị na ana Igbo ana Biafra ma ana Afrịka ị maa na ibe ị na-achị ị nwee information ọ nya ka Nkọlọ Mahadum bụ Wisdom University wee sị ka ya ka anyị deelu unu okwu ndụ maka na ka anyị sụkwuo nya na Igbo ka unu nwee ike wee ghọta ya mma maka ụfọdụ nkụzi anyị ga na-emezi ebe a anyị ga na-emezikwa ya ma n'Igbo ka anyị dị sure na onye ọbụla na-anụ ya so na n'iji wee chịkọta nkụzi anyị taa ibe anyị na-akọwala unu bụ na nkọlọ mahadum Wisdom University anyị megherie ka a na-akụziri ndị be anyị ibe site n'elu onye igbo si ya ahụ ya bụ ibe elu o si gbasata onye igbo bụ ya nke bụ eziokwu elu o si gbasata onye igbo na elu o si gbasata onye biafra na onye afrịka ọ bụrọ ele ndị ọzọ si ya epresent ibe ma ọ bụ ibe ka anyị kwesịrị ka anyị si na-abịa ibe anyị ga na-abịa ka o si wee gbasa anyị anyị wee na-ayọ unu ka unu sonyela anyị nkọlọ mahadum wisdom university sonye na anyị na youtube subscribe ọnụ join ya na follow anyị na facebook and twitter unu etiela anyị aka na akara ịfụnanya i kwuo uche gị ebe a na-ekwu uche gị na comment section anyị wee na-agwa unu na isiokwu anyị taa bụ na na Roman Catholic Church bụ ndị mere na na ndị Igbo nọ na Naịjirịa taa ọ bụ papal bulls ndị popes different popes sign nyere ndị Portugal na ndị other European countries ikike babata n'Afrịka bịa gbuwe ndị Afrịka na agba a na-agba ndị ụwa oru wuru slavery na catholic church nọ wee approve slavery ba approve nzụ mmadụ nle mmadụ ibe ile mmadụ ibe anyị ba weli approve so na ọ ya wụ iwe pope nicholas 5 bidoro na 1455 ikike nke o nyelu king alfonso 5 nke portugal wee tielu nke Alexander Pope Alexander the Sixth nyere na 1493 ọ ba niile mere na ndị Europe batara na be anyị ọ ya mere na e mebe azụwala mmadụ mmadụ eji mmadụ wee na-azụ afịa na-akpọsa mmadụ ka a na-akpọsa biscuit ọ ya mere na ndị Europe ahụ mechara wee jee na Berlin na 1884 and 1885 wee jee debe map Afrịka na tebụl wee kechaa anyị ba wee rachala anyị ka a na-aralị bread and ka a na-aralị gị na Berlin ahụ ka a na-aralị ma ana gị ka a na-arali ma ndị niile bu n'ebe ahụ ka a na-arali ma nkwụ niile bu n'ebe ahụ ka a na-arali iwe niile dị na that area ọlọ ọ n'ebe ahụ ka britain nọ wee rata anyị wee ratazie anyị wee mazie anyị nọ na south with ndị ugwu nọ na north anyị wee wụrụ ofu obodo ọ iwe nkọlọ mahadum chọrọ ka ị ma tata and na ọ ya bụ ọkpọkọ ya ka anyị nọ na ya iwe ọkpọkọ ya ọkpọkọ ọkpọkọ ije ahụ ka anyị nọ na ya iwe na be anyị mee na anyị enwerela onwe anyị nwee na agụụ na-agụ ndị be anyị mee na ekpo okporo ụzọ adịrọ mma mee na o nwerọ hospital na-alụ ọrụ mee na ọkụ adịrọ mee na mosquito ata mmadụ mee na corruption juru nga niile anyị enwerela onwe anyị ọ nya lead to that ọ ive nkọlọ mahadum chọ ka unu mara tata so na onye ọbụla nọ n'ọchịchị n'ala Igbo ma na Biafra land ma na Africa kwesịrị inwe this information o juru everywhere ka ekwesịrị enwetazi this information niile nwa ụlọ some leaders bịa na-akọ inyo eh? ọ bụrụ na ị nwere this information ị kwesịrị any leader in Biafra land in Igbo land in Africa kwesịrị step in so na ive ndị ahụ ka anyị chọ ka anyị kọwalụ unu tata biko demenu na nsonyela anyị tata na na nkụzi anyị nke taa biko anyị na-ayọkwa unu sonye na anyị na YouTube followela anyị na Facebook ma Twitter kpanyere anyị aka n'akwụkwọ ịfụnanya na akara ịfụnanya and also kwuo uche gị na comment section and tụsa ozi a tụsaa nya tụsaa nya ka ụwa niile nụ ya tụsaa nya ka Igbo niile nụ ya ọ dụ mkpa rinne biko ebe a ka anyị eweta nkụzi nke taa na njedebe biko anyị na-ekene unu dụka unu si wee sonyela anyị n'ụbọchị nke taa demenu Igbo mụọnụ zụọnụ kachanụ demenu Obiọra Mba wetara unu nkụzi a site na nkọlọ mahadum Wisdom University demenu ndị be anyị